k'a ko ko cogo la k'a kɛ kolon kɔnɔ k'a foroki k'a ji bɔ a ɲaga min bɛ to baara bɛna kɛ ɲaga de kan sisan an bɛna mun de kɛ sɔgɔsɔgɔ bɛ mɔgɔ mun na fogofogo dimi bɛ mɔgɔ mun na toujours dusukunɲugu b'a la a bɛ fɛ ka fɔɔnɔ yegentu b'a la ni ɲaga nin an b'a ji bɛɛ lajɛlen bɔ a la n'a y'a ji bɛɛ lajɛlen bɔ a la k'a kɛ fɛn fɛrɛlen kɔnɔ k'a datugu k'a ja fiɲɛ ka se ka don a kɔnɔ ka ɲɛ ka se k'a ja waati waati a ka to ka n'aw bolo don a la k'a yɛrɛkɛ a kana kumu n'a jara a b'a susu k'a mugu bɔ n'a mugu bɔra a bɛ mun de k'a la lemurukumuni bulu lemurukumuni bulu a b'o fana ɲini ka se kilo kilancɛ ma o tɛ kɛ kilo kelen ni kilan ye dɛ lemurukumuni bulu o kilo kilancɛ o de b'ale ɲɛnamaya o b'ale ɲɛnamaya ka se ka dusukunbana kɛlɛ n'o ye sɔnkunbana ye ka fogofogobana kɛlɛ ɔ n'o ye fiɲɛlabana ninnu ye ɔ sɔgɔma an b'an janto olu la ani mɔgɔ mun n'a furu kɔnɔna fɛnw u bɛ to ka yɛlɛ ka to ka dusukunɲugu bila a la ka kɛ komi a bɛna fɔnɔ ɔ n'a ye lemurukumuni bulu kilo kilancɛ n'a y'o fana susu a b'o fana k'a la k'a bɛɛ lajɛlen ɲagami ɲɔgɔn na sisan n'a ɲagamina ɲɔgɔn na aw bɛ mun de kɛ a bɛ di ɲini di mun bɛ teminvɛri ɲɛ saba bɔ teminvɛri ɲɛ saba di lakika n m'a fɔ ka taa di san sugunikura la sukaro kɛlen don k'a tiɲɛ jaralakaw bɛ mun feere n kan t'o ma dɛ ayi jaralakaw ta in ko tɛ di yɛrɛ lakika ala ka di yɛrɛ lakika o di O teminvɛri ɲɛ saba a b'o hakɛ ta a b'o yɛlɛma furamugu in na k'a lamaga n'a ye k'a lamaga n'a ye k'a lamaga n'a ye k'a lamaga n'a ye k'a lamaga n'a ye kosɛbɛ n'a lamaga n'a ye a b'a kɛ mayonɛzi buteli kɔnɔ ou bien vɛri dɔ kɔnɔ k'a datugu k'a bila sɔgɔma sɔgɔma n'i wulila i b'i bolokɔnɔden don a la tan ni kuyɛri fitinin t'i bolo i b'a ta ni kuyɛri fitinin b'i bolo kuyɛri fitinin ɲɛ kelen ta i b'a mugan i bɛ ji kalaman dɔɔni don a la o y'a sɔrɔ i y'i ka sɔgɔma tɛrɛtiman kɛ dɛ sɔgɔma tɛrɛtiman o ye mun ye nɔgɔkolan de o ye ji de ye ka ji min tilegan fɛ ka ji min ka se i sago la fo ka taa se dɔgɔkun kelen ma n'a jɛra i b'a kɔntini fo ka taa se tile bi naani ani kelen ma ka wuli ka bana in wuli ka bɔ i kan i bɛ kuyɛri fitinin ɲɛ kelen ta fura kelen dɛgɛ in ye sisan a dilan cogo min fɔra a ye sisan k'a ta sɔgɔma dizɛri waati i b'a ta midi waati i b'a ta lansara waati i b'a ta sufɛ n'i b'i da i b'a ta karamɔgɔ i bɛn'a ye nɔgɔ nɔgɔ bɛ e fogofogo kɔnɔ wa tulu min bɛ yen n'a bɛna sigi i sɔnkun na ani furu fɔnɔ min bɛ e la kɔnɔnafɛn fɔnɔ min bɛ e la ka yɛlɛ da fɛ k'i dusukun ɲugu a bɛ na muso kɔnɔmaw na ka caya kosɛbɛ muso garijɛgɛtɔ a bɛ n'o la kosɛbɛ e mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin kɛ i b'a ye nin bana in bɛ kɔ don e la wa a bɛ bana wɛrɛ caman de kunbɛn ka bɔ e fana na mun ye bana jumɛn ye fasadimi a b'o kunbɛn ka bɔ e la lemurukumu mana kɛ ale la ale bɛ fasadimi kɛlɛ ka bɔ adamaden na fasadimi n'o ye nerf dimi ninnu ye a b'o kunbɛn ka bɔ adamaden na komi a bɛ se k'a kɛlɛ ka bɔ adamaden na cogo min na c'est comme fɛn don an k'an janto a la denba sinji kilo kelen ni kilan zaban kilo kelen ani kilan a ji bɔlen k'o ka an mago ye a ɲaga min bɛ to lemurukumu bulu lemurukumuni bulu o kilo kilancɛ k'o ɲini k'o k'a la ka baara k'a la ka sɔrɔ ka di lakika o temivɛri ɲɛ saba k'o k'o la k'a lamaga k'a kɛ dɛgɛ ye mun bɛ se ka ta ni bolo ye k'a nɛmu ou bien cuillère fitini ye k'a nɛmu maakɔrɔbaw cuillère fitini kun t'u bolo dɛ galaman ku de kun b'u bolo ou bien u kun b'u bolo don a la sɔgɔma dɔrɔn biɲɛw ka tɛmɛ n'a ye wa a kun b'u kɛnɛya barika kun b'u la fanga kun b'u la kɛnɛya kun b'u la ka tɛmɛ an kan wa hali i ka sugunɛ n'i bɛna taa bawuli kɛ n'i b'a kan i bɛna dɔn k'a fɔ fanga dɔ b'i ka sugunɛ na i bɛna dɔn k'a fɔ i kolo ninnu bɛɛ lajɛlen a ye fanga sɔrɔ wa kɔnɔnafɛn ninnu bɛna i bɛna ye k'a fɔ ko lafiya fana b'a la fana kosɛbɛ lafiya fana b'a la kosɛbɛ c'est comme an ka hakili t'o la nin ye fɛn ye mun nafa ka bon an ma kosɛbɛ kosɛbɛ kɛnɛya la Zaban yɔrɔ foyi tɛ fili zaban ni denba sinji ani lemurukumuni bulu faralen ɲɔgɔn kan o bɛ baara caman kɛ fogofogo kɔnɔ sɔnkun na ka na se fo biɲɛ ma tulu mana don biɲɛ na ale de bɛ tulu kɛlɛ ka bɔ biɲɛ jukɔrɔ la ɔ ka sugunɛ baara kɔnɔna ka nettoyer ka ɲɛ nɔgɔ nɔgɔ bɛ yen n'a tɛ ka se ka bɔ ale de bɛ se ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka labɔ an ka hakili t'o la wa ale de bɛ se ka baloden min bɛ yen ni biɲɛ mago b'o la ne o balo eh, biɲɛ bɛ to k'o ta k'o di farisogo ma n'a bɛ f'o ma ko vitamini c ɔ ale de bɛ se k'o ɲɛnamaya ɔ o réservoir min bɛ biɲɛ na sisan o so ninnu n'a bɛ sigi sigi yɔrɔ min na ale de bɛ se ka nɔgɔ b'o so la ka vitamini c ni caman caman fara fara ɲɔgɔn kan ɔ ka tila k'a tilan a tilan cogo la ale de bɛ se ka biɲɛ dɛmɛ ka baara kɛ Wa a bɛna se ka taa yɔrɔ jumɛn fana dɛmɛ tuguni a bɛ taa samanɛnɛ fana dɛmɛ nin baara in fana na parce que baloden min bɛ lemurukumu na ani baloden min bɛ denba sinji la fo ka na se zaban ma n'olu farala ɲɔgɔn kan olu de ye fɛn ye minnu kɔnɔnafɛnw mago bɛ mun na kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ voilà parce que kɔnɔnafɛnw ala ye banakisɛ dɔ da anw na n'o ye anticorps ye o ye dunankan ye maa min maa man k'i bolo gosi disi la ni dunankan ye o banakisɛ n'an b'a fɔ o ma ko banakisɛ ɲuman n'a bɛ banakisɛ kolon kunbɛn ka bɔ an na ɔ nin fura saba in faralen ɲɔgɔn kan o de bɛna ta ka taa fanga di banakisɛ ninnu ma banakisɛ ɲuman in ma pour que banakisɛ kolon ninnu mun b'an dɛsɛ k'an bana olu kana se ka se sɔrɔ o sanfɛ c'est comme an ka hakili to a la ninnu ye fɛn ye mun ka nafa ka bon adamadenya la kosɛbɛ manden solo kunkan don an ka hakili to a la an ka baara kɛ nin kan an b'a fɔ ala ka barika don a la ni la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka an n'aw bɛɛ lajɛlen kɛnɛya ka an n'aw bɛɛ lajɛlen kana ka an n'aw bɛɛ lajɛlen sutura alhamdulillah n'an bɔra yen an bɛ na ni a sabanan ye mun ye tangali fana ta inshallah